Ok aw folen don le 2 août 2026 le 2 août 2026 ŋana n ye mɔgɔ caman ka vokaliw lamɛn n tɛ fɛ ka n da don nin ko in na tugun mɛ vokaliw cayara mɛ n bɛna video min kɛ bi le 2 août 2026 ne mɔgɔ min ta tiɲɛnen don k'e de halakilen don k'e ta tiɲɛnen don ko ala ye barika bɔ e la k'e tɛ fɛ ka baara kɛ n'i ka nafolo ye fo ka taa di dɔ sigilen ma ko nafolo baara n ma moriya nasira fɔ n tɛ foyi dɔn moriya kɔnɔ ayi n tɛ foyi dɔn moriya kɔnɔ mɛ maa min sigilen don ko samiru gindo b'a bolo o ye sitanɛ baara ye maa min sigilen don ko wuranɛya gindo b'a bolo o ye sitanɛ baara ye a kɛra sitanɛ baara sugu o sugu ye ne kan bɛ o de ma nin video in lamɛnnen kɔfɛ ne de ta tiɲɛnen don i bɛ t'i ka nafolo ta i bɛ taa di ni barika t'i la ɔ i bɛ taa di barikatigi sigilen ma a bɛ barikako kɛ n'a ye i yɛrɛ bɛ tila ka kule n'a ye k'a bolo bɛ kisɛ kan a dɔn ko cɛ dɔ de bɛ ka kuma i fɛ cɛ min bɛ nin domɛni in dɔn ni nafolo baara de kɛra ko karisa ye anarikɛri ye k'a ye mɔgɔw anarike ko anarikɛri don c'est que cɛ o cɛ y'i da waga réseau sanfɛ k'i bɛ nafolo baara kɛ c'est que a bɛɛ anarikɛri ye c'est que a bɛɛ dɔ anarike o tɛ sɔsɔ sɔsɔcogo tɛ o la quoi n bɛ segin a kan ni nafolo baara de kɛra ko karisa ye anarikɛri ye c'est que cɛ o cɛ y'i sigi sur les réseaux sociaux k'i bɛ nafolo baara kɛ c'est que a bɛɛ anarikɛri ye awɔ ni min ko k'ale tɛ anarikɛri ye k'ale dun delila k'a fɔ k'a bɛ nafolo baara kɛ ni min ko k'ale tɛ anarikɛri ye o ka bɔ k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ ale ye cɛ o cɛ ka nafolo minɛ ale ye muso o muso ka nafolo minɛ k'a b'i kɛ nafolotigi ye n'i ma kɛ nafolotigi ye taa ale wele cybercriminalité la taa ale wele fanga la a bɛ t'i ka wari sara o ka tila k'a fɔ fana n'a sɔrɔ n delila k'aw minnu ka wariw minɛ komi nafolo baara k'aw ye ni min ma kɛ nafolotigi ye ni min ma sagona nafolo sɔrɔ n'aw ma taa n wele fanga la ala k'aw kɔ tiɲɛ k'aw ɲɛ tiɲɛ kuranɛ k'aw halaki aw bɔkolo k'aw halaki ɔ ni min tɛ anarikɛri ye nin video lamɛnnen kɔfɛ o ka bɔ ka nin danga in don a ka kiliyanw kan maa minnu taara baara k'a ye k'a ma se k'u mago ɲa nin ka o tigi ka bɔ ka nin danga in don donc n'o kɛra diɲɛ bɛna a dɔn k'o tɛ anarikɛri ye bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ maa si tɛ k'i bɛ se ka bɛɛ mago ɲa ŋana mɛ n bɛna nin min fɔ a ye nin lamɛn depuis le 27 deuxième mois 2023 o sanbirutigi tɛ dugukolo kan ko min bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye o wuranɛyatigi tɛ dugukolo kan o sitanɛ baarakɛla tɛ dugukolo kan bilahi talahi a tɛ yen sanbiru suya gindo min bɛ ne bolo a tɛ ban dɛ a nasira gindo min bɛ ne bolo a tɛ ban depuis le 27 deuxième mois 2023 ne avertira o kama n ye n sen bɔ a la parce que fɛn dɔw bɛ hali n'i ma se ka mɔgɔ mago ɲa la n'a kɔni bɛ se k'i yɛrɛ dɔrɔn mago ɲa i bɛ se k'a kɛ parce que ne bɛ taa don tɔn in na don min na ne y'o de fɔ fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ n taara don n yɛrɛ de ni min dara la na ni min ma da la to i ka so ne y'o fɔ bɛɛ ye mais n'i y'a ye ne ye sen bɔ a la min bɛ ne yɛrɛ bolo dɛ o tɛ se ka ne yɛrɛ mago ɲa bilen kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma ne ye nafolo min don nin ko in na ne delila ka 17 miliyɔn don dalu dɔ la n bɛ taa don tɔn in na don min na 9 miliyɔn 200 o kɔfɛ n ye dalu dalu min san c'est trop mais a kelen tɛ yen min bɛ se ka ne yɛrɛ mago ɲa an bɛ don min komi bi kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma waati min na samiru tun bɛ karaba ka taa dɔ jigi tigɛ ka n'a d'i ma samiru tɛ wari dilan wuranaya tɛ wari dilan jinɛ tɛ wari dilan mais ni samiru gino b'i bolo samiru bɛ taa nafolotigi dɔ de jigi tigɛ a ka nafolo la ka n'a di e ma a dɔw bɛ yen a bɛ na ni nafolo dɔ ye a b'a fɔ k'i yɛrɛ kana dun i ka bɔ k'a bɛɛ tila o de kama hali n'i kɛra siriden wolo ye souvent ne tun bɛ nafolo kɛ ka saki fa ka bɔ k'a bɛɛ tila i mana mɔbili ni nin ko in kɔnɔ togo togo a bɛ f'i ye ko dɛkɔrɔ ye mɔbili min ni k'i m'a min k'i m'a ni dɛ wa an bɛ mɔbili o mɔbili ni a bɛɛ tun ye France au revoir de a bɛ dédouaner k'i to a kɔnɔ i mana moto ni togo togo i tɛ se ka moto ni i b'a fɔ ko dɛkɔrɔ donc an ye tɛriminisi de ye n'an ye min fɔ a ye a kan ka sɔn o ma cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka karamɔgɔ ka pibilisitew kɛ k'a bolo bɛ kisɛ kan a y'a dɔn k'a fɔ olu ka ɛntɛrɛ de bɛ yen n'olu ma pibilisite kɛ aw ka taa olu tɛ mɔbiliw sɔrɔ u tɛ motow sɔrɔ olu mago bɛ nafolo min na u t'o sɔrɔ mais ne kɔni b'a dɔn buruburu dɔ kɔni bɛna wuli caman b'i yɛrɛ ɲini a ko la dɛ ka d'a kan cybercriminalité décret bɔ nin ko in na a bɔra don min bɛɛ bɔra a kalama ko maa o maa e de bɛ karamɔgɔw ka pibilisitew kɛ i bɛ nafolo baarakɛlaw ka pibilisitew kɛ a kɛra arajo fɛn o fɛn a kɛra jeli a kɛra funɛ de ye ko don dɔ bɛɛ k'i sigi n'a kɔlɔlɔ ye ne kɔni b'a dɔn buruburu dɔ bɛ na le caman bɛ taa gɔngɔn fɛ dɛ wa mɔgɔ caman ɲɛ b'a ko la wa mɔgɔw b'a dɔn a ko bɛ laban yɔrɔ min na o kama viromaniw filɛ nin ye bilahi o de kama toujours ne b'a fɔ n ko ni maa min kunna ka di to ka viromaniw ka kuma lamɛn i b'a dɔn bi bi in na viromaniw yɛrɛ de kelen don karamɔgɔw ka angɛrɛ ye ni viromaniw ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ta k'u b'o lagosi o karamɔgɔ de bɛ jama sɔrɔ hali n'o tɛ fɛn dɔn o bɛ jama sɔrɔ parce que o de bɛ mɔgɔ caman kun na ko n'i ye viromaniw kɛtɔ ka mɔgɔ o mɔgɔ lagosi c'est que k'o bɛ se ko de la ko sinon k'u t'a lagosi mais viromaniw yɛrɛ t'o kalama k'olu de bɛ ka vie di karamɔgɔw ma olu de bɛ ka jama lase karamɔgɔw ma viromaniw mana cɛ o cɛ kulo o sɛmɛni kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ bilayi talahi hali n'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn o sɛmɛni kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ wa o y'i ka fɛntigiya daminɛtɔ de ye mais ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna ni samiru bɛ a tigi bolo samiru kan ka to ka nafolo dɔ de d'a ma ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka nafolo tɛ a bɛ ɲuman kɛ ni o de mɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la bi aw bɛ taa nafolo minnu di dɛ aw minnu bɛ deplase ka taa ani minnu bɛ jamana kɔfɛ n'u bɛ mɔgɔ dɔ ye k'u ka pibilisitew kɛ n'u dalen b'o tigiw la u bɛ tɛmɛ olu ka siraw fɛ o nafolo kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o don mobili la k'o don moto la ka tɔgɔ ɲini ni o ye ka mɔgɔ wɛrɛw atire k'a bolo bɛ kisɛ kan cɛ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ ɛsipaɲi pisi min bɛ ne bolo arawuli furumuso de y'a ta k'a di ne ma alimaɲi pisi min bɛ ne bolo arawuli de y'a ta k'a di ne ma k'a daminɛ benɛn fami salomɔn ka taa nigeria maiki ka yɔrɔ ne ni maiki kusen cira ɲɔgɔn na 2022 mɔgɔ caman bɔra a kalama ne tora a janjo la ka bɔ yen ka taa nigeria kevin ka yɔrɔ la ka bɔ yen ka taa cameroun david ka yɔrɔ la ka taa fo faramasɔn kɔnɔ eh, n'o ye eh, jean claude ye ka bɔ yen ka taa fo inde n'o ye mozu ye nka na a dɔn ko cɛ min bɛ ka kuma a bɛ dɔ dɔn nin ko in na ko in bannen de don a ye baara kɛ n'a ka wari ye garisigɛ baara ye tiɲɛ ye a ye taa garisigɛ baara ɲɛɲini sababu baara ye tiɲɛ ye a ye taa ɲɛɲini n tɛ dɔ dɔn moriya nasira la dɛ non n tɛ n da don la mɛ cɛ o cɛ sigilen don ko samiru baara wuranɛya baara bilayi talayi n'i ma baara kɛ n'i ka wari n'i taara d'a sigilen ma a b'a don mobili la ka mɔgɔ wɛrɛw atire a b'a don moto la ka mɔgɔ wɛrɛw atire wa a yɛrɛ bɛ so jɔ n'a ye fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen min bɛ k'aw fili dɛ sojɔ ni karisa bɛ se ko la kelen tɛ dɛ a bɛ ka etazi jɔ mobiliw b'a bolo ani a tigi bɛ se ko la kelen tɛ dɛ o de ye pari o de ye wusulan ye bibi in na fɔlɔ karamɔgɔ tun bɛ wusulan de wusu mɛ puruke ka mɔgɔw atire bi i bɛ dagabana so de jɔ i bɛ dagabana mobiliw de san o de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw atire ka na mɛ o n'a tigi bɛ se ko la kelen tɛ n bɛ sigi kuma min kan nin n ka kuma laban de bilayi talayi samirutigi tɛ dugukolo kan min bɛ se ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye bilen wuranɛyatigi tɛ dugukolo kan mɛ n'aw tɛ fɛ ka baara kɛ n'a ka wari ko danga b'aw kɔ a ye taa d'u sigilen ma u bɛ tila ka bugan kɛ n'a ye ka tɔgɔ ɲini n'a ye a bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ u kun